Ndi munthu wa jealous. A Chakwera ayesesa kumbali yawo. A Chakwera apanga chitukuko. Chitukuko choyamba ndikatchula kuti choyamba munene kuti njala. Chachiwiri Saulos Chikangawa. Chachitatu Sidik Mia. Chala mwamba. Chitukuko choyamba.

Tsono ndafuna nditenge uthenga uwu ndipereke. Ndifuna uthengawu mutenge. Ife tadwazika matenda. Matenda akati apa sapulumuka timadziwa. Ntchentche kugwera pa mulomo sachotsa. Ife matenda timadziwa. Richard. iwe richard matendawa matendawa richard sakuchira muli pa ulendo pa 16 may simukhala pa septemba mukupita ndikupempha chinthu ichi iweyo ndine iweyo richard ndine tinakambirana zinthu 21 lero ndiulula chimodzi sala 20 Ndiulule! Chalamwamba! Iwe Richard, tili ku ofesi kwako, iwe ndine tinakambirana fundo 21 lero ndikuchosa limodzi zisala fundo 20 koma tipitako ndikokwera nde ndimafuna ndikuuze Richard Iweyo mmene ulili uli ndi mirror galasi kunyumba umaziyang'ana pa galasi iwe unganene kuti iwe 2030 usogolele anthu iweyo ukunena zoona? Chala mwamba Richard imvera kuno umakonda nthawi yonse ukapita kumakayimbisa nyimbo pa msonkhano Ine simaimba nyimbo. Ine si choir master. Ine sindiimba nyimbo. Nyimbo zimenezo, Richard, ukaimbatu zimenezo ku Maula, ukusogolera anyamata ku Maula. Chalamwamba! Ndisanapitirire ndiyankhule ndi mwana wina. Akuti Vitumbiko anapita ku Chancellor College ati kumakayerekeza ngati zimapanga Saulos. Nde ndipereke uthenga kumuuza Vitumbiko, iwetu si Saulos, iwetu wachepa kwambiri. Mukuzinamiza inu kuti ati muzabera masankho. Mumvere chinthu ichi ndikuyankhula ndine. Chakula bwino ndione. Ndikuyankhula ndine. Inutu simungabere masankho. Inutu mungotaya nazo nthawi nonse vitumbiko ndi anzako mwachepa kwambiri simungakwanitse inuyo. Ndadandaula anthu a Parliament mwadusisa ndalama 63 billion kumpasa Lazaro kuti azidya ndi anake ndi azukulu ake inu mungadye 63 billion pa 6 months? Zulo unali ku Chansa College Ndimaganiza vitumbiko utatapa 63 billion 40 billion kuwapasa ana ku Chansa College ambiri akulephera sukulu ambiri akusambira Safu akachoka kuwerenga akusowa chakudya akugona ana ndi njala lerolo ku mulanje phalombe mchinji Kadabe tasintha choti nsima sikuuma taipasa dzina lina tikumati Nyamiton chachikulu kugona ndikanena kuti chala m'mwamba ndikanena kuti kodi mukudya chani? Inu mungoti Nyamiton, nanga ku Mchinji Nyamiton. Tili limodzi? Kodi mukudya chani? Nanga ku Mchinji? Nanga kwa Namphungo? Nanga ku Karonga? Bola kugona. Inu chala m'mwamba. Ndafuna ndiyankhule mawu awa otsiriza. Mawu awa otsiriza ndafuna mukamakhala Ku mcp aliyense azimuuza mnzake achimwene taba kunjaku kwacha tiye tilongeze nthawi ina iliyonse mwini katundu akutani pano akubwera chala m'mwamba bwana vp ndafuna ndiyankhule mawu awa kuti Malawi ikudwala, malawi ili pa bedi, malawi ikusowa mankhwala, mankhwala oti ziko lino liyende alipo, malawi mankhwala a dziko lino kuti liyende ali ku mangochi ku Page House ndipo mankhwalawo ife tapasa dzina dzina la mankhwalawo ndi Peter Therapy Chala m'mwamba! Peter Therapy oye! Tafuna tipemphe pano nonse kumene mukuyenda mukamakhala pocheza ndi ana kudziwa kuti mankhwala a dziko lino apezeka ali ku Page House dzina lake Peter Therapy ndi mankhwala okha angachize lazaro iwe lazaro chakwera Ndafuna ndikuyankhule mau yawa ndisanakhale pansi. Kodi Lazaro mwana anakuthandiza kutenga boma Hadi Sana anaenda bwanji kodi ali kuti? Chala mwamba iwe Richard unatiuza ife kunena kuti ndege inazaza anakuuza ndani? Kodi Chakwera unati ndege yafika ku Mzuzu yachita kubwerera koma umanama adakuuza ndani? Ndafuna ndifunse chinthu ichi unauza asilikali kuti apite akagone samenya nkhondo ndi usiku adzafuna kuyambira 9 koloko mmamawa mwana wa mwini anagona pathengo mpaka kucha mmamawa mwayi kuti afisi sanadye pachipanda corona kuika mmanja afisi akanatafuna kodi kumanda tikanakaika chani kodi chakwera mukudziwa iweyo chakwera Richard mukudziwa kunena kuti kudya matewera ndi ufiti chala mwamba sesa chakwera sesa Sesa chakwera sesaa! Mwana mwamusiya ogona pathengo amene akupasa boma iwe ndikuphikisa mpunga Richard kuphikisa soseji ndikumadya mmanyumba mwanu mwana wanzanu ali pathengo titakunamizani kuti ufiti inu mukana Sesa chakwera sesaa! Ndifuna ndiyankhule mawu yawo kunena kuti Richard Ukamakhala kunyumba kumene kuli iweko, pamene wakhalapo Richard, umve chinthu china chimodzi ichi, nthawi ina iliyonse from 17 September kubwera anthu kunyumbako kuzagogoda kuti cholinga mukayankhe mafunso 70. Richard umve ichi, ukamatuluka nyumba. Wauze akazi ako, Akazi anga, kwati wanu ulendo uja wakwana tsopano. Chala m'mwamba! Sesa Richard sesa! Nthawi sindilola. Mulole ndipatse master ceremony apitize program. Zikomo kwambiri ambuye.